manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donsow kana balaba sitan den toro yirijugu feere kana balaba tɛnɛn den toro yirijugu ladɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki ne petit frère pape kow be cogo di aw fɛn o fɛn be lini na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada umar kow be cogo di aw fɛn o fɛn be lini na n b'aw bɛɛ lajɛlen fo bon bi dugu jɛra depuis kunu mɔgɔw ni jɔrɔ sira fɛn min ye kuluba kibaruya ye ba ndaw asimi goyita muktar wan ani tɔw jatigɛw mɔgɔw ni jatigɛw sira mɔgɔw ni siran sira bon kɔrɔtɔ ala ma a bɛ na ni gwa jɔ ye sinon ni tile binna suma b'a wolo la tile tɛ dugu si to yen k'a dugu ka dɔgɔ ok n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ n'an k'a lajɛ o bɛ tile gwan i la mɔgɔ jugu t'i ba sinamuso ye mais n'i ba n'a sinamuso ye siɲɛ ta i ka ala deli y'i ba k'a bin mɔgɔ binnen o da lankolon tɛ n'a m'a fɔ a tɛrɛntɛrɛ a b'a fɔ a sen ŋaɲakira manden cɛ ani manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donso a ye n bila ɲa ka so o ye cɛ mais a ye n bila ɲa kɔrɔ ka so o ye dugulen kan ye ok diɲɛ diyara cogo o cogo surukuw bakɔrɔnin tɛ surukuw ka dɔgɔ jɔ bakɔrɔnin tɛ se ka surukuw ka dɔgɔ jɔ hali saya ma se ka bakɔrɔnin tɔgɔ b'a golo la i b'i ka ba kantigɛ k'a wɔrɔ k'a dun ba golo a bɛ tila ka fɔ o fana ma tuguni n'a golo bɛ ka fɔ a bɛ fɔ ko bagolo de bɛ ka fɔ a tulen kɔ k'a kɛ dunun ye ba ndaw ka guvɛrɛneman mɔgɔ mɔgɔ si t'a juguya la n'u ɲɛna o de ka di anw ye asimi goyita ni jamana sera ka ɲɛ asimi goyita bolo ale de b'a tɔgɔ sɔrɔ o de ka di anw ye wage kamara u bɛɛ n t'u bɛɛ tɔgɔ dɔn mukutari wan ni guvɛrɛneman ɲɛn'a bolo ka se ka faso ɲɛ o de ka di an bɛɛ ye n'o man di malidenw ye o ye ɲɛngo de ok fa karisa sigira fa karisa sigira sɛgɛsɛgɛ kojugu o bɛ mɔgɔ kɔrɔkɛ den bɔ i denya la sinon i kɔrɔkɛ den y'i den de mais n'u ko k'i yɛrɛ wolowoloden don ni min farati i b'a fɔ a ye o ye kelen ye k'i kɔrɔkɛ den bɔ i denya la sɛgɛsɛgɛ kojugu o bɛ mɔgɔ kɔrɔkɛ den bɔ i denya la ok donc fanga mana ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo a bɛɛ ka kan anw ye anw ye malidenw de ye anw ta kun ye dɔrɔn faso ka se ka jɔ mais minnu y'an ni jatigɛ si an bɛ yafa olu ma mais je crois n'i bɔra ka kumaba fɔ k'i dafa kumaba la k'i kɛ kodɔnnaba ye k'i yɛrɛ bila bɛɛ ɲɛ i y'a faamuya wa donc n'i ye nkalonba tigɛ bɛɛ bɔra mun kalama i yɛrɛ na maloya an tɛ kuma o la parce que n kelen b'a bɛɛ dɔn n kelen b'a bɛɛ fɔ n kelen b'a bɛɛ kɛ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ ok i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ donc ni fali y'a ban ka taa ni falibugɔla ye fali bugɔ o ye laada ye mais falibolila n'a ye fali kin ko wɛrɛ na kɛ ale ni fali cɛ mun tɛ doni ta ko dan ye donibatala bɛɛ ni fisigi ɲɛnama de don fininkolon bɛɛ tɔgɔ fininkolon mais n'i ye mun ta k'a meleke ka doni d'a kan tɔgɔ kura bɛ d'o la a bɛ fɔ o ma ko fisigi malidenw n bɛ mun fɔ bandaw ye asim goyita ye muktar wan ye i y'a faamuya asim goyita n'a ka cɛdenw ye a y'a eseye aw ka dɔn yɛlɛma k'a yɛlɛma ye mun ye aw y'a eseye aw ka baara dɔ kɛ fasodenw bɛ mun ye aw ko ka di mɔgɔw ye koyi i y'a faamuya wa ne y'o fɔ an ɲɛna n b'an an ka jamana sɔrɔdasiw ka di an ye o ye ɲɛ o ye hasidi kumakan ye an b'an ka jamana sɔrɔdasiw fɛ o ye nafigi ka tɛrɛmu ye an b'an ka jamana sɔrɔdasiw dɛmɛ o ye fasoden ɲuman ka baara ye mɛ an b'u fɛ o ye nafigiya taamasiyɛn ye n bɛ n ka dugu sɔrɔdasiw fɛ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ y'a la faso ci la faso ci kuma don parce que diɲɛ dugu bɛɛ b'a ka dugu sɔrɔdasiw fɛ ni e ko e b'u fɛ o k'a sɔrɔ min t'u fɛ i bɛ se k'o yira donc n'a ɲɛna o de ka d'an ye bandaw ninnu nana bɛɛ dalen don kun don bandaw la asim goyita ninnu bɛɛ kun dalen don u la mais ni mun man ɲi o man ɲi faso n bɛ mun fɔ aw ɲɛna bi maliden bɛɛ siranna mais bɛɛ siranna ka ja dɔ nin kan o ye seku tunkara ye seku tunkara etazini seku fana k'a dɔn k'a fɔ a tɛ mali kɔnɔ seku k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ ale ye a bɛ fɔ ale ye dɔ de fɛ n'o tigi ye kuma dɔ fɔ dɔrɔn min bɛ mɔgɔw ja wuli n'ale bɔra n'o ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw ja wuli i y'a faamuya donc nin kelenni nin ni saba man bɛn mais a y'a faamuya mali de ka d'a fana ye mali ka di seku ye dɛ ne bɛ videokɛla bɛɛ dɔn mali ka d'a ye donc an k'o faamu mali ka d'a ye mali b'a nin kan seku bɛ mali fɛ koyi ok wa kunnafoni bɛ di bɛɛ de ma tan donc ni mun ma ɲɛ o tɛ se ka kɛ kojugu ye a ye ɲuman caman fɔ a ye ko caman fɔ minnu kɛra ok donc faso kanu de bɛ k'a bila nin na seku tɛ mɔgɔ si neni neninikɛla tɛ donc o fana ka fɔ maintenant i y'a faamu donc a ka to mun bɛ f'a ɲɛna a ka to k'a hakili sigi des fois a bɛ mɔgɔw jigi tigɛ des fois a bɛ mɔgɔw ja tigɛ des fois a bɛ mɔgɔw bila kamana gan surtout minnu dalen don ale la n'u y'a mɛn a b'u kamana gan kosɛbɛ o bɛ fɔ bon fɛn min ye bandaw ni asim goyita ninnu ni muktar wani diɲɛ kɔnɔ n'i y'a dabiri mɔgɔw dala dɔ b'a dabiri i dala asim goyita ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna m5 de nana n'aw ye m5 ka kɛlɛ de kama aw nana aw y'a dabiri m5 dala ka na ni bandaw ye ni bandaw y'a dabiri aw dala fali sara boci banna ok m5 nana ni aw ye aw y'a dabiri M5 dala bɛɛ bɔr'o kalama donc aw nana ni bandaw ye ni bandaw fana ko k'a b'a dabiri aw dala o tɛ jamana ci kun bɔ ni bandaw fana ko k'a b'a meleke aw dala o tɛ jamana ci kun bɔ parce que zon sigilen don ni a y'a bɛn ye fɛn bɛɛ bɛ bali zon na fo a y'a bɛn yen fɛn min bɛ mɔgɔ da kɔnɔ n'o taara i gɔnɔ fɛ o man kan ka bali i la ok donc an bɛ mun fɔ aw bɛɛ ɲɛna ok jamana in a y'a mara a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw mago tɛ kudeta la bilen aw ta kuma sera ni kudeta wɛrɛ nana kɛ tuguni o tigiw fana san fila wɛrɛ bɛna di olu ma y'a faamuya wa sedeyaw mun tɛ se dɔwɛrɛ la ni anbariko tɛ sedeyaw mun tɛ se jamana ɲɛnabɔ la fo anbariko sedeyaw mun tɛ se kuma wɛrɛ la ni anbariko tɛ sedeyaw mun dalakan sedeyaw yɛrɛ tɛ ye jamana si la hɛrɛ bɛ jamana mun na sedeyaw kɛra i ko onu mobili donc an bɛ min fɔ aw ɲɛna anw sɛgɛnna aw musow sɛgɛnna aw denw sɛgɛnna jamana kɔnɔdenw sɛgɛnna wa depuis aw kɔni nana kuma kelen k'a fɔ aw ɲɛna bandaw ka fanga biliki balaka don ala ka fanga jiidi mɛ baara kɛlen an ma foyi ye asim goyita aw nana ni bandaw ye yanni bandaw ka na foyi ma kɛ a bandaw nalen foyi ma kɛ yanni bandaw ka na ni muktar wan ye foyi ma kɛ muktar wan nalen foyi ma kɛ donc an k'o fɔ i y'a faamu minnu bɛ politiki boliboli la anw tɛ politiki ko la mɛ anw bɛ sɔrɔdasiw de ye anw tɛ politiki ko la anw bɛ jamana de n'a y'aw jija ala kana to aw ka taa mɛ mɔpti kɛlɛ ka ban ala kana to aw ka taa anw ni kidali kidali population i y'a faamu nord ni sud an ka se ka bɛn anw ka se ka mali gouvernement kidal anw ka se ka kɛlɛ bannen mɔpti an ka se k'a ye i y'a faamu fulaw ni donsow bolo bɛ ɲɔgɔn bolo faso bɛ ka jɔ anw mago b'o de la bamakɔ bolibolikɛla ninnu o y'u kunko ye ba minnu fana bɛ yen n'u wulikun wɛrɛ tɛ olu la fo election ko olu bɛɛ ye natabaw de ye election ko kuma bɛ minnu da olu ye jɔyɔrɔ ɲininaw ni natabaw de ye i y'o faamuya ya ne bɛ kuma min fɔ o y'aw ye mɛ kuma kelen min bɛ fɔ aw ɲɛna ni ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli o de ye ko n b'a dɔn accord d'alger in a tɛ bɛn koyi macron tɛ se k'o ɲɛnabɔ aw tɛ se k'o ɲɛnabɔ aw tɛ se ka foyi k'o la n'aw y'o dabiri dabiri o bɛ tila ka ɲɛnabɔ parce que o ye mali kunkan ko de ye donc i y'a faamu kuma min tɛ ɲɛ fɔko fila kɔ bɛɛ k'i hakili to i ka kɔrɔlen na cɛkɔrɔba bugɔko fila dogodogonin kelen na o y'i yɛrɛ nɔ ye paseke mɔgɔ bɛ pan cɛkɔrɔba bo kunna mais i tɛ pan kumakan kunna cɛkɔrɔba kumakan ye suruku bo de don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ n'i ye suruku bo ye fali ku kɔrɔ bo sɛgɛnnen don fɛn fila de bɛ tugu suruku kɔ i y'a faamuya wa a ku soit suruku denni ni fɛn wɛrɛ tugura a kɔ a b'o dun koyi donc ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna ee jamana min aw nana sigi vraiment aw y'a dabiri M5 da la ne y'a fɔ aw ɲɛna jamana tɛ se ka jɔ M5 kɔ n'aw k'aw bɛ segin M5 ma bi bi in na jamana ti kɔni tɛ jɔ M5 kɔ aw seginna M5 ma jamana tɛ jɔ M5 kɔ aw ma segin M5 ma jamana tɛ jɔ M5 kɔ bɛɛ b'o dɔn i y'o faamuya wa M5 fanga b'a la u ko ka di mɔgɔw ye i y'o faamu parce que u ka baara kɛlen aw tilala ka u mabɔ o la parce que ala ye anw da manden jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔ jumɛn fɛ victime toujours anw bɛ victime de defan manden yɛrɛ sariya y'o ye bin kɛra mɔgɔ min kan mandenkaw b'o de defan bin kɛra mɔgɔ min kan mandenkaw b'o de solonani don bin kɛra mɔgɔ min kan mandenkaw bɛ gɛrɛ o de la surtout n'u yɛrɛ ɲɛ b'a tiɲɛ la donc M5 ka kɛlɛ ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ y'a tiɲɛ ye fanga nana ta k'a di aw ma mɔgɔ kelen tɛ M5 la min banna mɔgɔ kelen tɛ M5 la a ma diya mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen tɛ M5 la mun ma dannaya da Asim Goyita kan mɔgɔ kelen tɛ M5 la Ba Ndaw nali kun ma diya mun ye donc n'i y'a ko talen ye ka tila ka taa kɛ ko wɛrɛ ye c'est que aw yɛrɛ de ma ko ɲɛ aw fana ma ko ɲɛnama aw ma ko kɛ quoi aw ma baara kɛ baara mun b'i ye fasojɔ ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ ni ni fiyentɔ taara kungo kɔnɔ n'a ni ni kulogeren taara kungo kɔnɔ n'a bolila ka na jɔ a m'a mɛn dɛ a y'a ye de n'i taara kungo kɔnɔ n'i ko mɔgɔw yo n'i ma mɔgɔ ye i b'i yɛrɛ ye batarako tɛ falidenni san jamanajɔ tɛ batarako ye batarako tɛ falidenni san n'i bɛ falidenni san i b'a n'a ba de san parce que falidenni kelen minɛ man di ok donc ee jamana bɛ yɔrɔ min na a ka bɛn mali kɔnɔ an ne kun nisɔndiyara paseke bere wuruzi ni bere vɛriti ko ne k'o kɛlɛ banna donc sɔrɔdasi bɛɛ mana kɛ kelen ye ala kana kɛlɛ wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ i y'o faamu donc aw ye ɲɔgɔn minɛ kati an bɛɛ ta don kati an bɛɛ jigi ye kati ye parce que an ka lakanabagaw ka soba o ye kati de mais e, jamana jamana kuntigi jamanadenw bɛ jamana kuntigi de kɔ jamana kuntigi o jamana kuntigi n'i nana k'i ni da suyɛni ko kan jamanadenw tɛ se k'i bila n'i nana ka wari dunnaw k'i ni da olu kan jamanadenw tɛ se k'i bila minnu ye faso ci parce que faso nafolo dunbaga o ye faso cila de ye donc an bɛ mun fɔ aw ɲɛna jamana in bɛ yɔrɔ min na ne bala hakilina na an ka gɛrɛ sɔrɔdasi kɔrɔw la a ka sɔrɔdasi kɔrɔw wele y'a faamu wa ancien combattant ninnu jɔyɔrɔba b'u la minnu ye musa fanga na u kɛlɛ in caman kɛr'u ɲɛna jamana maracogo caman kɛr'u ɲɛna sɔrɔdasiya fanga kɛr'u ɲɛna y'a faamu demokarasi nan'u ɲɛna aw ka gɛrɛ ancien combattant na aw ka gɛrɛ sɔrɔdasi kɔrɔw la aw ka lajɛ u bɛ ka kuma minnu caman fɔ sɔrɔdasiw kan tiɲɛw tɛ o aw yɛrɛ k'a jateminɛ u b'a fɔ ko generaliw bɛ miliyari ta generaliw bɛ miliyɔn de ta mais generaliw o kuma u tɛ taa wari ta bangi de la est ce que généraliw bɛ miliyɔn ta wa mali kɔnɔ général jumɛn delila ka miliyɔn ta fo tout dernièrement dɔrɔn u nana ni loi kura min ye tout dernièrement i y'a faamuya wa IBK tile la ka ka dɔ fara général dɔw sara kan donc u kɛlen don ka généraliw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ aw minnu b'o kalama mais journal dɔw ka kɛ kunnafoni dɔw ka di i y'a faamuya wa e, e, facebook journaliste ninnu u ka na n'o kuma dɔw ye c'est à dire généralement u b'a fɔ minnu bɛ saraba ta sara tɛ taa ta bangi de la wa mais u bɛ taa sara ta bangi jumɛn na mais o tuma na u sara o dɔnnen don donc ni nkalon dɔw fana dara mɔgɔ dɔw la a ka eseye o nkalon olu ɲɛnabɔ ka di o bɛɛ bɛ jamanadenw n'u ka sɔrɔdasiw bolo don ɲɔgɔn bolo o bɛɛ bɛ jamanadenw n'u ka e, e, e, fanga kɔrɔ mɔgɔw bolo don ɲɔgɔn bolo y'o fa ancien combattantw ka jate generaliw ka jate y'o fa generali kɔrɔ ninnu a bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu delila ka nɔri kɛ expérience minnu b'olu la nɔri ko la o sɔrɔdasi kɔrɔw ka wolo olu ka ɲininka o directeur kɔrɔw ka wolo olu ka ɲininka dɔw yɛrɛ be u bɔra nɔri la olu nana ka n'u ka sow jɔ bamakɔ segu sigaso kayi donc o mɔgɔ kɔrɔba nunu gɛrɛ ka k'olu la u ka eseye nunu be taa cogo di nunu be faamu cogo di donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de ye jamana ka hɛrɛ ɲinintɔ ye sinon militɛriw aw nana a jara bɛɛ ye dɛ mais ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw goyali mɔgɔw y'o bɛ bɔ aw yɛrɛ la aw ka manjabaliya a bɛ ka bɔ aw yɛrɛ la aw ko goyali mɔgɔw ye a bɛ ka bɔ aw yɛrɛ la tɛgɛrɛ fɔbaliya aw kun a bɛ ka bɔ aw yɛrɛ la a jateminɛ n'i ko mali sɔrɔsiw ma k'u bɛ taa kɛlɛ la mɛ sɔrɔsiw bɛɛ bɛ taa f'u musow ɲɛna sɔrɔsikɛ yɛrɛ taatɔ kɛlɛ la o muso bɛ fe o muso bɛ sɔrɔsikɛ foto ta k'o bila facebook kan sɔrɔsikɛ yɛrɛ taatɔ kɛlɛ la o nan'i sara a ba la o ba o y'a faamuya wa o ɲɔngirilen b'a ba kɔrɔ o ba tɛgɛ b'a kun na sɔrɔsikɛ yɛrɛ taatɔ gɛrɛ la sɔrɔsikɛ yɛrɛ taatɔ kɛlɛ la fɔlɔ y'a faamuya sɔrɔsiw yɛrɛ korilen u ka u ka u ka minɛnw na olu b'o foto ta ka bila facebook kan mɛ juguw b'a dɔn u bɛ ka taa juguw b'a dɔn u kan ka kana juguw b'a dɔn u bɛna taa yɔrɔ min na sɔrɔsikɛ b'a fɔ a muso yɛrɛ ye k'ale bɛ taa kɛlɛ la mɛ sɔrɔsikɛ muso b'a dɔn ko sɔrɔsikɛ bɛ taa sɔrɔsikɛ ye kɛlɛkɛla de donc olu bɛɛ bɛ jouer anw contre la donc o kangari ka da sɔrɔsiw ye i bɛ fɔ sɔrɔsiw ye facebook kɔni bɛ yen mɛ atan n'i ye mun kunden ci o bila a kan kɛ mɛ i taatɔ kan'o bila donc nin bɛɛ ye erreur ye ok aw yɛrɛ ka bɛn n bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ ka bɛn mɛ bɛn in tɛ se ka ɲɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koyi i b'a dɔn a tɛ ɲɛ mun na asimi goyita e n'i ka mɔgɔw aw nana aw ye pilasiw sɔrɔ o ɲɛna aw nana ni bandaw ye o ɲɛna mɛ kɛlɛ kun sisan aw de taara bandaw ta aw de nana n'a ye maliden si kun t'a yɔrɔ dɔn bandaw kun dogolen don an bɛɛ la i ko ko e, e faramali bandaw kun dogolen don an bɛɛ la i y'o faamu mɔgɔ si kun tɛ bandaw yɔrɔ dɔn bandaw kun kɛra i ko jeli baba ka ngɔni mɔgɔ si kun tɛ bandaw yɔrɔ dɔn bilen aw de nana ni bandaw ye donc aw a sɔrɔla a ka démission démission minnu bɛ mɔgɔw kun na donc bandaw nana sigi aw ni bandaw bɛ kɛlɛ mun na mun bɛnbaliya bɛ na aw ni bandaw cɛ ni bandaw ɲɛna aw de ka perezan don n'a tiɲɛna aw de ka perezan don ni bandaw kɛra perezan min ye aw bɛ a kɛ to ko perezan tɛtu aw de ka tɛtulen nalen don donc aw de b'o assumer aw ni bandaw cɛ bɛn in ɲɔgɔn tɛ yen bi bi in na dɛ parce que kɛlɛ tɛ wuli kati dɛ kɛlɛ bɛ wuli mɔbiti de kɛlɛ tɛ wuli kati sɔrɔsi tɛ kɛlɛ sɔrɔsi ni sɔrɔsi tɛ kɛlɛ kati sɔrɔsi ni sɔrɔsi n'u b'a kɛlɛ kɛ a bɛ taa kɛ nord de la gendarme ni sɔrɔsiw tɛ kɛlɛ ni gendarme ni sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ o bɛ taa kɛ gawo de polosiw ni sɔrɔsiw tɛ kɛlɛ n'olu bɛ kɛlɛ o bɛ taa kɛ tɔnbɔkutu de sɔrɔsiw yɛrɛ dama tɛ kɛlɛ n'u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ taa kɛ kidali de o la an b'a dɔn k'aw ye kɛlɛkɛlaw ye parce que kɛlɛ kɛlen don ka jamana ci k'a tigɛ donc marifa lankolon bali o bali n'a bɛ ci ka yɛlɛ sanfɛ a bɛɛ ka ye rebɛli kelen galaka la bali o bali n'a bɛ ci ka yɛlɛ a bɛɛ ka jadisi kelen galaka la donc o bɛnbaliya y'a fɔ a ka ɲi a ka fɔ de

bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a ka sɔrɔla kɛlɛ wulila i y'a faamuya wa mɔbiti kɛlɛ mɔbiti nɔfɛ mɛ a ye kɛlɛ wuli o dɔw la vraiment i y'a faamuya wa video kɛlaw mɔgɔ bɛ se ka irimɛri dɔ dɔn mɛ i bɛ irimɛri in to yen parce que i bɛ se ka cɛkɔrɔba dɔw ka sunɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko kudeta kɛra k'a sɔrɔ a ma kɛ i bɛ musokɔrɔba dɔw ka kɛlɛ sunɔgɔ tiɲɛ minnu baw ye minnu baw cɛw bɛ sɔrɔdasiya la n'olu ye ɲɛmɔgɔw ye i b'u baw ka sunɔgɔ tiɲɛ i bɛ den dɔw ka sunɔgɔ tiɲɛ parce que n'i ko ko kudeta kɛra bandaw la ok bandaw somɔgɔw bɛ yen bandaw somɔgɔw bɛ yen musokɔrɔbaw b'a la cɛkɔrɔbaw b'a la bandaw denw bɛ yen a den teriw bɛ yen bandaw kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu ni bandaw ko don bandaw kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu faw ye jɔyɔrɔbatigiw ye i bɛ bɛɛ lasiran bɔn jamana yɛrɛ minnu b'a dɔn untm ka gɛrɛfu ko bɛ sen na n'i nana nin fɔ a bɛ mɔgɔw jigi tigɛ donc information ka to ka lamɛn internet baarakɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan aw ni ce aw ni baraji aw ye baara mun kɛ a bɛ kɛ tan parce que kunkan ma bɔ gari kow bɛ cogo di kan jumɛn b'i da a kɛra fama ye dɛ kunkan foyi ma bɔ fanga in na ok muktar wan i ka minisiri i bɛ k'a bila yɔrɔ min na i bɛ k'a ka minisiriw ɲɛna n'i ye muktar wan i bɛ k'a ka minisiriw n'i bɛ dɔ kɛ i bɛ dɔ kɛ dɛ sinɔn e taalen i man kan ka na koyi mɔgɔ de kan ka na ni fasodenw nimisara i nɔfɛ mali si ma nimisa i nɔfɛ mali si hali i yɛrɛ denw mais a tɛ bali ne kɔni na parce que depuis ala y'i da minisiriya la i bɛ tan de koyi i y'a faamu i ka voyage de bɛ ye i ka papier signew de bɛ ye depuis i bɛ depuis att tile i y'a faamu ministre des affaires étrangères i y'o ye i bɛ papier signé la vɛsi de b'i la depuis ala y'i da i m'a ye n'i bɔra fo k'i i m'a ye hali i kɔrɔla mɔgɔw ma a ma bali mɔgɔw la il suffit k'i kun di dɔrɔn bɛɛ delila k'i dɔn n'i ka vɛsi ye parce que depuis ala y'i da i ma vɛsi bɔ i y'a faamu papier signew dɔrɔn de la mais franchement i ma foyi kɛ fɔlɔ n'i bɛ se ka yɛlɛma dɔɔni don kow la parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan ni aw yɛrɛ aw baarakɛcogo yɛlɛma dɔɔni i yɛrɛ ka nɔ bɔ ko dɔ la sa parce que depuis i nana i taara barajini kelen de dayɛlɛ mukutari wani i ka victoire i taara baraji dɔ dayɛlɛ baraji dun bɛ ka jɔ depuis att tile la depuis ibk tile la e taara o baraji de dayɛlɛ donc foyi ma ye ok donc asimi goyita a y'a essayer aw ni bandaw ka bɛn ok donc an bɛ mun fɔ o y'o ye mɛ ne kɔni bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna ee n fa karisa don fa karisaw tɛ o ee ee a fɔra ko ka ko ka ee aw ka tɔn mun ci a ye tɔn ci ni tɔn cira o t'aw bɔ aw plasi la a ye tɔn ci aw ka to aw plasi la aw ka baara kɛ jamana ka basigi election ka se ka labɛn mais election kana se ka la election de kana labɛn ka sɔrɔ c'est à dire mɔpti ko o o kɛlɛw ma ban ni tɔnbɔkutu ni jɛnɛ ninnu y'a faamuya wa ani yɔrɔ minnu bɛ kɛlɛ la ok donc a ka lajɛ an ni surakaw an bɛɛ ye kelen ye ok manden surakaw de don manden arabu bɛ yen manden suraka bɛ yen manden tukɔnɔmɔgɔw bɛ bawulenw ni aɲiw y'a faamu wa olu de ye manden tukɔnɔmɔgɔw ye bilahi talahi mandenw don manden surakaw bɛ yen o ye moritani ye manden arabuw bɛ yen o ye tɔmɔkutu ani kidali frontière la les berbères y'a faamu wa manden arabuw bɛ olu bɛ tɔmɔkutu olu bɛ kidal mandenkaw de don depuis sunjata yɛrɛ ma wolo donc an ka ɲɔgɔn faamuya ok bon a bɛ ka fɔ yɔrɔ min ma ko azawad a bɛ yen azawad bɛ yen dɛ depuis ninnu si ma na azawadi bɛ yen i komi sikaso bɛ yen azawadi bɛ yen azawadi bɛ yen région de don i komi sikaso azawadi bɛ yen i ko segu azawadi bɛ yen i ko gawo azawadi bɛ yen i ko kidali azawadi bɛ yen région de don i n'a fɔ kayi donc dugu tɔgɔ de don mais a t'i n'a fɔ a tɛ yen dɛ a bɛ yen dugu tɔgɔ de don ok segu jamana o tun tɛ segu jamana ye wa sikaso jamana o tɛ sikaso jamana ye wa y'o faamu wa manden jamana o tun tɛ manden jamana ye wa y'a faamu wa bɔbɔw ka jamana o tun tɛ bɔbɔ jamana ye mɔsiw ka jamana o tun tɛ mɔsiw ka jamana ani marakaw ka jamana o tun bɛ yen mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de tun ye manden ye donc azawadi bɛ yen dɛ manden jamana dɔ de tun don mais a tɛ i n'a fɔ a dama jamana don donc olu olu k'a dɔn mɔgɔ minnu b'a dɔn n'olu sigira k'a fɔ a bɛ faamu tu vois un peu c'est pas parce que ko eh, eh, non non non a bɛ yen dɛ donc an k'olu bɛɛ dɔn fɔlɔ kɛ donc mais vraiment surasi mali mago tɛ coup d'état la ok mali mago bɛ fɛn o fɛn na o de ye ka pression kɛ e, asim goyita ni bandaw ni muktar wan ninnu kan k'a yira u la fɔlɔ depuis aw nana foyi ma kɛ a ye mun kɛ a k'a yira a tinw bɔn n'o bɔra yen kuma tiɲɛ ye mun ye bandaw jamana ka gɛlɛn bandaw e b'o dɔn ne b'o dɔn donc ni bandaw yɛrɛ sɔnna ko jamana ka gɛlɛn bandaw sɔnna ko fantanya bɛ jamana na parce que yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔn sɔrɔla bandaw 120 miliyɔn ko in a tɛ bɛn 150 miliyɔn bandaw a tɛ bɛn kalo la bandaw 150 miliyɔn a ka ca i ma bandaw 150 miliyɔn a ka ca i ma a baara t'i bolo i y'a faamuya wa ba bandaw o de tɛ o de digilen don ne bala la ya e man kan k'a ta o parce que wari tɛ yen asim goyita i bɛ ka sara min ta a ka ca o i y'o faamuya wa muktar wan i bɛ ka mun ta a ka ca o wage ninnu aw bɛɛ a y'a essayer a ka dɔ bɔ aw saraw la kɛ aw ka population yɛrɛ la convaincu aw ka population da aw yɛrɛ la a tɛ bɛn o donc o tun ye kutuba deuxième partie ye donc sisan an b'o to tan an bɛ segin ka na an bɛ nin tigɛ dɔrɔn an bɛ na o ye jumɛn ye an bɛ na kuma min bɛ fesibuku kan dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka lahara sɔn suma lalabi an bɛ n'o video la one love vous tous kana balaba sitan den toro yiridugu